Bhuel, Dia daoibh a chairde agus fáilte chuig an measúnú leanúnach. Seo an ceann deireanach atá le déanamh agaibh, so tá súil agam go mbeadh sibh sách compordach leis an próiseas ag an am seo agus go bhfuil sibh in ann do gach rud atá le déanamh agaibh inniu. So, tá gach duine ag déanamh an measúnú ar an lá céanna. bhí sin ar an bhféilire agus bhí sé sna ríomhphost a sheol mé amach agus bhí sé ar suíomh idirlín na scoile so níl aon leithscéal agaibh chun bheith measctha suas, tá sé scríofa ar na cláranna anseo ar na féilire anois. Má téann sibh isteach chuig an measúnú leanúnach tá muid ag déanamh é ar an Máirt agus ar an Máirt so léigh na téacsanna thíos nó ar an bhfoirm agus freagair na ceisteanna i nGaeilge ar an bhfoirm i nGaeilge le bhur dtoil. Tá cúpla sibhse fós ag déanamh neamhaird ar sin agus ag scríobh as Gearmáinis. Faigheann tú 0 do focal atá scríofa as Gearmáinis muna bhfuil mé ag iarraidh an Ghearmáinis uaibh. Agus ansin tá cúpla sibh fós ag scríobh as Béarla. Now is scoil lánGhaeilge muid agus mar sin níl mé ag glacadh leis an Béarla ar chor ar bith. Tá sibh ar fad ar an iPad ag déanamh an gceacht seo, ba chóir go bhfuil sibh ag dul isteach go foclóir ponc-ie gach uair atá rud éigin le déanamh. nó á lorg agaibh agus go bhfuil sibh ag aimsiú na focail ansin in ionad ag scríobh an Béarla sin just leisciúlacht amach is amach em so tá an ceacht seo ar YouTube blah blah blah so brúigh isteach ar sin so seo an dá téacs tá siad ar fad ansin daoibh. Chomh maith leis sin, tá siad ar an bhfoirm so Seo Bliain a hAon, Seo an hAon agus ASC. Tá deich gceist i ndiaidh an ceann sin agus brúnn tú ar Next agus tagann an dara ceann suas. So, rachaimis tríd na ceisteanna i dtosach agus ansin we'll léigh an píosa agus bogfaimid ar aghaidh. So, cén tír a dtagann Levin as? So, tá an tír ag teastáil. An bhfaigheann sé airgead póca óna tuismitheoirí? Faigheann nó ní bhfaigheann?

Nílim ag rá é sin os ard an ghrianghrafadóir. OK, so caithfidh tú gach ceist a fhreagairt. I'm just gonna an chéad cheann a roghnú do gach ceann. Agus ansin ligfidh sé duit dul chuig an dara cuid. So an dara cuid ansin ná an téacs faoin teach. So, cén cathair ina bhfuil an teach seo ar díol? Cén cineál tí é? Cén taobh den chathair atá an teach? An tuaisceart? Boom boom boom, suas. An deisceart? Boom boom boom, síos. An iarthar? Boom boom boom, Baile Átha Cliath. An oirthear? Brón orm, an iarthar. An oirthear? Boom boom boom, Baile Átha Cliath. An iarthar? Boom boom boom, Gaillimh. So, suas, síos. Áth Cliath, Gaillimh, sin na treabhanna. em. cad iad na seomraí agus na gnéithe no chuir mé an Béarla isteach toisc go raibh 'fhios agam go mbeadh cúpla daoibhse meascaithe suas le sin atá sa teach so ní amháin na seomraí but tá dhá rud sa bhreis ar an teach nó a tagann leis an teach em. nach seomraí iad ach tá siad tábhachtach.

So, ansin brú ar, submit, nuair atá sibh réidh. Molaim daoibh screenshot a thogáil de gach rud sula brúnn sibh ar submit, so má téann sé ar strae tá cóip agaibh, ach ní gá daoibh, suas daoibh.